Lucy, tá sí ag magadh fúm. Féach uirthi. Cailín sin Lucy. Anois tá sí ar an bhfeirm. Cén saghas lá a bheidh ag Lucy? Cén saghas lá a bheidh? ag bean de Róiste bocht. Tar liom agus léimid an scéal! Lucy, Cuairt ar an bhFeirm, le Máire Ní Ghallchobhair agus ba é Peter Donnelly a mhaisigh agus ba é an Leabhar Breac a d'fhoilsigh. Feicfimid cad a tharlóidh anseo, eh? An mbeidh lá deas ag Lucy ar an bhfeirm? An mbeidh lá deas ag an Múinteoir de Róiste ar an bhfeirm? Hmm. Feicimid cuairt ar an bhfeirm. Chuaigh rang Lucy chuig feirm ar thuras scoile. Bhí an feirmeoir ag fanacht leo i gclós na feirme. Tá fáilte romhaibh, ar seisean leo. Féach an bus tar éis teacht agus na páistí tar éis tuirlingt ón den bhus. Ó, sin múinteoir. Agus an feirmeoir. Ó. Peidhleacán ansin agus ceann eile ag eitilt mórthimpeall. Shiúil an feirmeoir timpeall na feirme leis na páistí. Thaispeáin sé na hainmhithe dóibh. Chonaic siad asal sa pháirc. Níl cead marcaíocht ar an asal, arsa an feirmeoir. Féach, Níl cead marcaíocht ar an asal. Chuir Lucy cogar i gcluas Chaoimhe. 'Imreoimid cluiche folach bíog, ar sise léi. 'Dún do shúile agus comhairigh go fiche! Bhí Lucy agus a cara ansin agus gach éinne eile ag breathnú ar, féach na hainmhithe thuas ansin agus na peidhleacáin ansin ag eitilt. Chuaigh Lucy i bhfolach i gcró na muc. 'Tar amach as sin anois díreach, a Lucy, arsa bean de Róiste. 'Mo náire thú, tá do chuid éadaí lofa salach! 'Ach, a Mháistreás, ní raibh mé ach ag. 'Ná bac le do ach, arsa bean de Róiste. 'Tá sí ag breathnú salach ansin, nach bhfuil? 'Tá sé in am lóin, arsa Bean de Róiste. 'Íosfaimid an phicnic anseo. Chonaic Lucy tarbh sa pháirc. 'An créatúr bocht, ar sise. 'Caithfidh go bhfuil sé uaigneach istigh sa pháirc sin leis féin. D'oscail sí an geata. 'Ú, an smaoineamh maith é sin anois, an geata a oscailt. Amach leis an tarbh agus sodar faoi. Aaaaaaaaaa! a bhéic Bean de Róiste agus faitíos an domhain uirthi. Úúú! arsa Lucy, maróidh an mháistreás mé! Féach! Agus é ag rith chomh tapaidh agus is féidir leis i dtreo Bean de Róiste bocht. Agus féach ar Lucy ag breathnú. Ní mó ná sásta a bhí an feirmeoir. 'Níl cead na geataí a oscailt, ar seisean go crosta. 'Mo náire thú, a Lucy, arsa Bean de Róiste agus féach uirthi thuas ansin as an gcrann as a mbealach. Lucy i bponc arís, 'Nach bhfuil? D'ith na páistí an lón. Ní raibh cuma róshásta ar Lucy. 'Bíonn daoine fásta de shíor ag tabhairt amach, ar sise le Caoimhe. Níl sí chomh gealgháireach is a bhíonn de ghnáth. Nuair a bhí an lón ite acu, thug Bean de Róiste leathanach oibre do gach páiste. Caithfidh sibh na ceisteanna ar fad ar an leathanach a fhreagairt, ar sise leo. obair scoile anois, na leathanaigh ansin. Féach na páistí ansin ag éisteacht leis an múinteoir. Tá mise réidh! arsa Lucy agus thaispeáin sí a leathanach do Chaoimhe. Thosaigh an bheirt acu ag gáire. An-ghreannmhar go deo! arsa Caoimhe. Féach, cén méid caora sa pháirc? Bhuel, feicimse. A haon, a dó, a trí. Ó! Chonaic Lucy 8944 Cad a itheann caoirigh? Nó cad a cheapann sibhse? Dar le Lucy, ith, ólann siad Coke agus itheann siad criospaí. Ní dóigh liomsa é. Cad a cheapann sibhse? Agus tarraing pictiúr de chaora. An-chosúil le duine éigin eile, nach bhfuil? Ní caora atá ann. Cad a cheapann sibhse? Go tobann, chonaic siad gabhar ag rith ina dtreo agus hata ina bhéal aige. Bhí bean de Róiste ag rith ina dhiaidh. Mo hata! a bhéic sí. Sciob an gabhar mo hata! Ó, ná bíodh imní ort, arsa Lucy. Gheobhaidh mise duit é! Féach an gabhar agus é ag iarraidh hata Bean de Róiste a ithe. Bhain Lucy an hata den ghabhar. Chuir sí ar an asal é. Breathnaíonn tú díreach cosúil le Bean de Róiste anois, ar sise. Thosaigh na páistí ag gáire. Ó, féach ar an hata. Ar cheann an asail. Cad a cheapann sibhse? An mbreathnaíonn an t-asal ar nós bean de Róiste? Maith an cailín, a Lucy, arsa bean de Róiste. Bhuel, ar sise leis an asal, an dtabharfaidh tú mo hata ar ais dom? Suas léi ar an ngeata chun greim a fháil ar an hata. Bhí na páistí sin ag breathnú agus níl siad ró-chinnte an mbeidh sí, an dtiocfaidh sí, ar an hata, eh? Ní bhreathnaíonn sí ró-shásta ansin, eh? Thit bean de Róiste anuas ar dhroim an asail. D'imigh an t-asal leis ar chosa in airde. A dheabhail, ar sise de bhéic, cúnamh!

Shín sé a mhéar i dtreo an fhógra. Níl cead marcaíocht ar an asal, ar seisean. Tá brón orm, arsa bean de Róiste. Ná bac le do ach! arsa an feirmeoir. Lucy Breathnach sona sásta arís agus múinteoir de Róiste i dtrioblóid arís. So. B'in Lucy agus a cuairt ar an bhfeirm. Thaitin sé go mór liomsa, súil agam gur thaitin sé libhse, agus táim ag tnúth leabhar eile a léamh le chéile go luath. Go dtí sin, fanaigí slán!